i buru ego wee na-ana ihe anyị na-eme ihe a wụ inyere onwe anyị aka wee sikwa n'ime ya kwanite asụsụ na omenanị Igbo onye na-ewetara gị nyawụ ihe mmemme n'ụbọchị nke taa ka bụkwa nwanne gị nwoke Izuchukwu Grateful Heart wee na-asị gị agate n'aka dịka ị na-anọnyere anyị biko ana m ayọ gị dododo biko mm, pịa aka gbasa nyawụ ozi ka ozi nyawụ ozi gaa nke ndị oyibo na-akpọ share gaa n'ihu share ya ọ wụ na anyị bido mere share anyị ma na anyị na-aga ibido nyawụ ihe mmemme gaanụ n'ihu share ya ana m ene anya ka m fụ ndị na-agbasa nyawụ ozi mm? Creator Obidike ana m ekene gị Diamond Kamson ana m ekene gị Isbera Maria daalụ Ogbonnaya eh, Sequency ana m ekene Franklin Omoko eh, Exalted Kimberly Ogwo Sọpụrụchi Dominic Abalim Emeka Nze Alex Okwuosa ana m ekenecha mmadụ niile si dịka ị na-anọnyere anyị biko biko biko gbasa nyawụ ozi ka ọ na-aga ka anyị nwee ike bido ozugbo n'ihi na oge adịrọ ọ bụrụ na ị gbasaghịkwa nyawụ ozi ị maghị na ị gaghị enwe ike mee gịnị sonyere anyị ana m aga ime gịnị ibido ozugbo maka na oge adịrọ ka anyị nwee ike pụọ hmm? um, aga m ebu ụzọ kpọpụta nwanne anyị nwoke mụ na ya naabọ ga-eso were hazie nyawụ ihe mmemme n'ụbọchị nke taa ka o nwee ike kene unu ka m gaa n'ihu kpọpụta nwanne anyị nwoke Chinedu nwanne anyị nwoke Chinedu ndewo ndewo Izuchukwu nwanne m na-ege ntị ndewo ụmụ Igbo njem ọnụ anyị na-anabata gị n'oge Igbo TV anyị ga-ewetara gị ihe asọmpi a kpọrọ challenge hmm. tata ana m ekene unu afa m bụ Chinedu abụ m onye Enugu unu sikwa UK wee na-akpọ um, dịka anyị na-eme eh, anyị ka na-ekele Chukwu n'afọ ọhụrụ anyị batara hmm. ana m adụkwa onye ọbụla ọdụ na-asị na ya bụ nje korona ka nọkwa ị na-enwe aṅụrị na-aga mmemme dị iche iche i lotakwa debe iwu ndị gọọmenti wepụtara maka ọdịmma gị ndewo ndewo nwanne anyị nwoke eh, Chinedu si eh, mba Eliza nke a na-akpọ UK wee na-edute gị ntị ana m ekene dịka m gwaburu unu na mbụ dịka unu na-esonyere anyị mee ngwa ngwa gbasa nyawụ ozi ọ ka wụkwa nwanne unu nwoke onye ahụ ọ na-eme ị tabiri nyetụ ọ tabiri o nyetụ gị izuchukwu unu si na mba eh, Washington DC were na-ezitere gị ozi a anyị ga-agbapụ ya ọsọ maka na oge adịghị ka anyị nwee ike bido nyawụ asọmpi anyị nwere n'ihi na oge adịghị ee eh, nwanne anyị Chinedu anyị ga-ebu n'ụzọ nwee ike kọwara ndị na-ege anyị ntị otu nyawụ ihe ga-esi wee gaa mana tupu anyị eme nyawụ ihe anyị ga ọ ga-adị mma na anyị ga-akpọpụta onye mbụ ga-ebu ga um, ga-eso wee zọọ nyawụ mpi i- eh, asọmpi n'ụbọsị nke tata anyị kpọpụtazie ya nwee ike kọwazie otu nyawụ ihe ga-esi wee mee gịnị were gaa maka ọ na-adị mma e kwuo na ihe na-acha ọcha ma ọ bụ ihe na-atọ ụtọ e kwuo ka ihe ọ na-eme gịnị o nwee ike na-aga ee ka anyị gbapụ ya ọsọ kpọpụta nwanne anyị nwaanyị ndewo nwanne anyị nwaanyị Chizọba Eze Akpụnọnụ ndewo ndewo ọga maazị kene ụmụ ọga Chinedu ndewo ụmụ Igbo ana m ekene aha m bụ Eze Akpụnọnụ Chizọba abụ m onye Anambra n'Anaọcha ụfọdụ n'ime unu ma m ụfọdụ amaghị m Ah, obi dị m sọ ụtọ ịnọnyekwalụ unu n'ụbọsị nke tata dịka anyị na-eme our challenge ọga maazị m ga-ahapụrụ gị ndewo eh, ị gbanịana nwanne anyị nwaanyị eh, a sị na ndị Igbo si na oke okwu adịghị n'ụka mgbede o wee bụrụ ya aga m aga n'ihu inwe ike ịkọwa ihe otu nyawụ ihe ga-esi were gaa ee eh, i nee anya n'ebe a ị ga-ahụ nyawụ eh, ihe asọmpi i nekwazie anya ebe a ị ga-ahụ otu anyị si were mee otu nyawụ ihe ga-esi were gaa nke bụ na ị zaa ajụjụ nke mbụ zata ya ihe ị ga-enweta ị zaa nke abụọ zata ihe ị ga-enweta ị na-aza na-aga dịka ị na-azata ego ga na-eme gịnị a na-agbago ee ọ wụrụ ha nkwa anyị na-ekwe gị wụ ọ wụrụ ha na ị na-esonyere anyị n'Igbo TV ị ga-ama nyawụ ajụjụ ndị a na-ajụ nke abụọ wee bụrụ ọ wụrụ ha na ị wụ onye Igbo na-asụ Igbo ajụjụ anyị na-aga ịjụ awụhụ fiziks ọ naghị anaghị aga ịjụ sayensị na teknọlọji ma ọ kemịstrị ọ wụ ajụjụ Igbo ihe anyị na-ajụ ihe a nke wụ na ị wụrụ ha nwa afọ Igbo ihe Igbo na-amasị ị ga-azata ya nyawụ ume amafuna onye ọ wụna na-aga isonyere anyị ee anyị ga-aga n'ihu n'ebe nwanne anyị eh, Chizoba nọ ọ bụrụzie na Chizoba gaa n'ihu zatacha nya wụ ihe anyị ewere ego niile nye ya mana ọ bụrụzie na o nwere otu o siri eh, o metachaghị ya anyị ga-enyekwa onye ọzọ ohere ime gịnị ịbata bịa mee gịnị zaa ajụjụ mana ka anyị mekwe ka onye ahụ mara ajụjụ anyị ga-ajụ gị ga-awụzi ajụjụ ọzọ ọkwaghị ajụjụ ndị ahụ anyị jụrụ chizọba ka anyị na-aga eji maka anyị ma na ugbu a na o nwere ndị sị ka ha weta ihe dewe ya ee ọ wụzie na onye a azata ya "Mm, mm, mba anyị ga-ajụ ihe ọzọ nke abụọ wee bụrụ na ajụjụ ọbụla anyị jụrụ anyị ga-enye gị otu nkeji iji were zaa ya ma ọ wụrụ ajụjụ ịtụgharị ihe site n'asụsụ bekee na asụsụ Igbo anyị ga-enye gị otu nkeji iji wee zaa ya mana o nwere nke ọ ga-eme ọwụrụ ọwụrụ ee eh, tịkọm tịkọm iri atọ nke ndị oyibo na-akpọ 30 seconds iji wee mee gịnị iji wee hụ na anyị eme gịnị anyị egbughị oge ee eh, ọwụ na ụnụ adịgo njikere ụnụ asị ka anyị malite ndị niile na-ede ihe biko ọwụ ha na ụnụ adịgo njikere gwa anyị sị bido bido ebe a dewe ide na ebe ahụ a na-ede ihe sị bido anyị nwee ike mee gịnị bido anyị ama na ụnụ adịgo njikere mana chetakwa ka i share ya ka ndị ọzọ nwee ike na-enweta ihe anyị na-eme n'ụbọchị nke taa ka m nwa na onwe m ee eh, gbasakwuo nya wụ ihe dịka m na-agwa ụnụ ka ụnụ gbasa ka m jiri aka m gbasakwuo nke m maka aga m asị ndị mmadụ ha gbasa ihe nwa na onwe m ee eh, ha gbasa ọ dịghịnụ mma ndị oyibo kpọrọ ya leading by example hmm? Mhm. so nyetụnụ m obere obere ohere ka m nwee ike gbasaa nke m ka o nwee ike na-eme gịnị ka ọ na-agazu agazu daarụkwa ee nwanne anyị ee, chinedu ị nọkwa ya Anọ m ya. ọ gịnwa wụnụ onye anyị mekwa emekwa anyị ga na-akpọtụrụ gị maka na em, o nwee otu i si aza ajụjụ dịka onye ma ihe gbasara igbo anyị ga na-ajụkwa gị ajụjụ ihe dị iche iche wee hụ na ihe anyị na-eme na-eme gịnị na-aga n'anya ee um, nke ọ fọrọ otu ka anyị si kwuo nke a nwere ike gawazie gaa n'ihu ụmụnne anyị na-abata n'ikem n'ikem hmm, na-anabata n'ikem Ee, mhm, e nwekwara ike na-ekene na-ekene ha na-ekenere m ha n'ihi na ọ ndị anyị ji eme ọnụ Mhm, ka m na-ene anya ana m ahụ ụmụnna anyị ndị na-agbasa nya wụ ozi ana m ekene unu n'ụzọ pụrụ iche wee na-ayọzi ndị na-abata ugbu a ka ha nwee ike mee gịnị na-sonyere ụmụnna anyị ndị ndị ọzọ nwee ike na-agbasa nya wụ ozi ka nya wụ ozi nwee ike na-aga mba niile maka na igbo ibe ọ ga-eme ruo ị garuo ibe ọ wụna ị garuo ị fụghị onye igbo ma na mba ahụ rụrụ arụ ma ọkwa nwanne anyị nwoke gụrụ n'egwu anyị na-ekene mmadụ niile bidozikwazie ehe a sị anyị bidozie o wee gwụrụ mụ nwa na onwe m agbasagwo nke m

nwanne anyị nwaanyị Chizọba ị dịgo njikere ka anyị pụ adị m njikere ngwa a na-aga ime ka anyị weta ihe elekere anyị anyị ga-eji wee na um, ama ka nya wụ ihe si wee na-aga nke ndị oyibo na-akpọ eh, stopwatch Mhm. anyị agana n'ajụjụ nke mbụ nwanne anyị eh, Chizọba abịa n'ezinụlọ anyị chọrọ ime ya ka o nwee ike gịnị ka ọ dịrị gị mfe agwara m gị na nya wụ ajụjụ awụghị ihe ga a- ihe ga-ata akpụ kedu onye bụ onye isi n'ezinụlọ n'ala Igbo Onye bụ onye isi n'ezinụlọ n'ala Igbo wụ di nwe ụlọ. nya wụ onye nna Nna. Nna. Ndewo. Ị zatara nya wụ ihe. Biko ndị na-ege anyị ntị na eh, ama na ụnụ kụọ aka ya ga ahụ ya mana ụnụ nwere ike deri ya Chizọba ọ gbanịrị ọ zatara nya wụ ihe. Ihe ọ pụtara wụ na eh, o nwetagwo eh, otu narị naira ọ gaa n'ihu na-aga nsogbu adịghị mana matakwa na ihe ga na-eme gị na ị ga na-aga n'ihu na-enweta ndị ọzọ nwee ike nọrọ na nya wụ asọmpi ọ wụrụ na ị nwetaghị ma na ị pụọna onye ọzọ ya abata ka anyị gaa n'ihu nwanne anyị Chizọba Kedu ihe atọ ị maara ndị um, ndị ụlọ ndị ụlọ ọrụ Igbo TV nya wụ anyị nwa na-akwado maka ọdịmma ndị Igbo? Kedu ihe atọ ị ma anyị na-akwadosi ike? Oge gị ebidogo. Ihe a- Gaa n'ihu. nke mbụ Mm. ị na-ama ụmụnna anyị gaa n'ihu chetakwa na Nke a- ọ ga-ewe otu nkeji gaa nke n'ihu a- nke abụọ nke abụọ ị na akwado asụsụ Igbo na-amụtakwa asụsụ anyị ọfụma nke atọ nke atọ ị na-amagasị ihe gbasalụ Igbo hmm, ọ ka fọrọ ọ ka fọrọ ọ ka fọrọ o nwere ihe ị chọrọ ịza ị zagwo abụọ mana eh, ọ ka fọrọ azara m atọ nke asị m na nke mbụ Mhm, ị na-ama onwe anyị mhm, ị na-ama onwe anyị mhm, na a bịa n'asụsụ oyibo a kpọrọ ya connect connection mhm. ị na-ama onwe anyị nke abụọ ị na-akwalite asụsụ Igbo nke Mhm. atọ m zalụ wụ ị na-amata ihe gbasara Igbo ị na-amata ihe gbasara Igbo ị hmm. na-amata ihe gbasara Igbo dịka ma omenala na hmm. ihe ndị hmm. ọzọ ya wụ ihe anyị chọrọ ịnụ n'ọnụ gị nwanne anyị Chinedu ka ihe i nwere ikwu okwu gị ihe m chọrọ ikwu ugbu a

ee ajụjụ nke atọ wee bụrụ nwanne Chine- Chinedu ị nwere ike gụọrọ m ya Chizọba ajụjụ nke atọ gị bụ, kedu ihe a na-akpọ parrot n'asụsụ Igbo ị nwere nkeji atọ ekwuru ekwu mama m ya bụ ihe ndị mma m na-akpọ ya ka m gwa unu ekwuru ekwu ka nwanne m igbo tv ọ sị na ekwurekwu Ọjị maka na ya na ya bụ nnụnụ na-ekwu ke wee Ee, a- o nwere ihe o nwere ihe ọ chọrọ ikwu mana aghọtakwa m ebe ọ na-eje nwanne anyị nwaanyị eh, Chizoba ọ wụ onye na-ekwu ka aga m akpọkwa ya parrot maka agaghị m enyere gị nya wụ ansa ehe onye na-ekwu ka parrot wụ ya na-asị na ọ na-ekwu ekwurekwu mana ọ wụhụ ekwurekwu wụ aha ya o nwere ihe a na-akpọ ya n'asụsụ Igbo gbaa mbọ ọzọ ịma ka ị ga-azata anyị nyekwa gị tii enwe m o- enwe m enwe m ohere enwe m ohere ịgb- ịgbanye na ajụjụ ọzọ ee ihe anyị nwere ike ime wụ na ihe anyị nwere ike ime wụ um, mm, ị nweghị ike ị nweghị ohere ịgbanye n'ajụjụ ọzọ nke bụ nke bụ eziokwu mana ọ wụrụ na eh, anyị ga-enyekwu oge ichetụkwu ya enwere ike nyetụ gị oge ị chetụkwuo ya chetụkwuo maka ya o nweghị aha ọzọ m ma a na-akpọ ya na-abụghị ekwurekwu ya ka m ji mara ya kemgbe nwata ihe mere na nya wụ ihe a na-akpọ parrot wụ ọ wụ dịka nnụnụ ka ọ wụ mana ị ma na nnụnụ enwere nnụnụ dị iche iche n'Igbo ee nya wụ parrot n'asụsụ Igbo anyị ihe a na-akpọ ya wụ icheku icheoku icheku o nwe ndị na-akpọ icheoku o nwe ndị na-akpọ icheku ọ wụ ihe ndị Igbo na-akpọ ya icheku mana dịka onye na-esonyere anyị mgbe niile ihe ọma m ga-eme wụ na aga m enye gị ohere ime gịnị ịbịachikwa ọzọ mana ọ wụhụ tata bịa gbagharịa nya wụ ohere nsogbu anyị adịghị na-enye m ya. Anyị na- anyị- Nsogbu adịghị. eh, nwanne anyị Chinedu o nwere ihe ị nwere ikwu- ikwu tupu um, m gaa n'ihu Ee, m ma eto ya bụ nwanne anyị nwaanyị maka na ọ gbalịrị n'ikwu eziokwu Ee, ọ bụghị mmadụ niile hmm. ga-amatasị ihe a na-akpọ ya ya bụ nnụnụ hmm. ajụjụ nke mbụ na ajụjụ nke abụọ ọ dị mma ndewo n'isonyere anyị anyị ọ ga-amasịkwa anyị ma ọ bụ na i sonye anyị ụbọchị ọzọ mana ihe ga-emezi ya wụ dịka i rugwo ebe i ruru ihe nke ị zatara anyị ga-enye gị ị ghọtago nke ị zatara anyị ga-enye gị hmm. eh, daalụnụ hmm, nke ị zatara anyị ga-enye gị ngwa anyị na-ekene gị ị nwekwara ike nọrọkwa ebe ị nọ anyị wepụgodo gị na screen nọ na behind the screen ka anyị nwee ike kpọbatakwa nwanne anyị ọzọ ka o nwekwa ike sorokwa sọkwa ya mpi ndị Igbo ndị na-ege ntị anyị na-ekene ụnụ n'ụzọ pụrụ iche na ịnọnyere anyị wee na-ayọ ụnụ n'ụzọ pụrụ iche sị dịka ị na-esonyere anyị gbasaa ozi a ka ọ gaa mpaghara niile anakwaha akwụ ụgwọ were agbasa nya wụ ozi anakwaha akwụ ụgwọ esonyere anyị n'ihe omume anyị na-eme onye sị kwụọ ụgwọ ma na onye ahụ wụ onye aka akpa ọ wụrụ ha na ị na-eso Igbo TV i lugo ihe ndị oyibo na-akpọ qualify choko mmiri anyị fụrụ gị ndewo o ọ wụrụ ya nwanne anyị Chizọba daalụ rinne o ka anyị gakwa n'ihu kpọpụtakwa onye ọzọ hmm. ee eh, nwanne anyị obed anyị hụkwara gị ndewo nwanne anyị obed ndewo anyị na-anụ ihe ị na-ekwu

ọ ga-amagbu onwe achọrọ m ka i jiri aka kọwa onwe gị tupu kwuzie m ihe m chọrọ ikwu kọwa onwe gị awụ m obed ikenna chijioke m na-akụ egwu aha eji mara m wụ obed thompson daalụ rinne daalụ rinne ị ma ama m onye obed wụ ọ wụghị onye na-eji ike ekwu okwu ee eh, o belivụrụ ihe ndị oyibo na-akpọ action um, ihe gbasara ịkụrụ Chukwu egwu na-amasị ya nke ọma ihe gbasakwara ndị Igbo na-amasị ya nke ọma ya mere n'ụbọchị nke taata ọ sị na ọ ga-eme gịnị na ọ ga-eso mee gịnị sọọ nya wụ mpi ọwụ maka maka ego ma ọwụ maka ihe ọzọ no ọ maka ịhụnanya o nwere na ihe gbasara Igbo anyị na-ekene gị obed ọ wụkwa music producer ọ wụkwa na o nwere otu isi na mu- eh, ọ- otu isi eme production mụ- n'ihe a na-akpọ ya ma mixing na ụmụ ihe ndị ọ na-eme ya ị kpọtụrụ ya ọ ga- ọ ga- ọ ga- ọ ga-emenwu ya nke bụ eziokwu na o nwedoro egwu m kụrụ ọ- ọ ya nwa wụ onye ọ ya wụ the producer onye a ị hụrụ ebe a wụ nnukwu mmadụ obed thompson jee search ya na maọbụ na youtube o, maọbụ na facebook ị ga-enweta ya obed thompson obed daalụ maka ịnọnyere anyị n'ụbọchị nke taata ndewo Nwanne anyị edu. daalụ Obed ịdịgo njikere ka anyị nwee ike gbapịa ọsọ adịgo m njikere o ee mm, ngwa nsogbu- nsogbu adịghị anyị ga-agbapịa anyị ga-agbapịa ọsọ Hmm. ọ dị egwu aga m aga n'ihu kọwakwa otu nya wụ ihe si aga ị nee anya ebe a obed ị ga-ahụ ihe nọ ebe ahụ ịzata nke mbụ ego one ị na-azara ya na-aga dịka ị na-aza na-agbago ka m wepụ ya ka ị nwee ike hụchasie ike dịka ị na-aza na-agbago ego ga na-eme gịnị ego ga na-agbago obi obi anyị wụ na ị ga-eme gị ị ga-azara ya nwee ike nwetacha ego niile mana um, anyị ma na dịka onye Igbo ị wụ ị ga-enwetacha ya ị ga-enweta ya ị ga-enweta ya ee eh, anyị ga-agbapụ ya ọsọ edu ị ga-agụrụ ya eh, ajụjụ nke mbụ nnọọ obed ndewo aka na ịdịla njikere hmm. yes adị m na njikere ajụjụ nke mbụ wee bụrụ tụgharịa fish n'asụsụ igbo azụ azụ o nwetara ya ndewo ndewo obed nke a abana na bag anyị ga-agbapụ ya ọsọ ịzatara ya fish pụtara azụ ehe Ọchị- ọchị gbuo onwe ya. ee ka anyị gaa na ajụjụ nke abụọ Nke a ihe a wụ ihe ndị oyibo na-akpọ expo kedu ihe atọ ka ajụbụ onye m nyewa ajụjụ mbụ ya obed kedu ihe atọ ị ma ndị ụlọ ọrụ igbo tv na-akwado maka ọdịmma ndị igbo okay ịkwado asụsụ igbo ịkwado omenala ndị igbo mhm. ị na-emekọ ka anyị na-amata onwe anyị dịka ndị Igbo ndewo ị sị na nke mbụ bụ ịkwado asụsụ Igbo nke abụọ Yeah. ịkwado omenala Igbo nke atọ bụrụ ị na-eme ka anyị na-eme gịnị ka anyị na-amata onwe anyị ndewo maka ajụjụ azịza ahụ ndewo ndewo ọkwa ọ zatara ya nwanne anyị em, chinedu ọ zatara ya ndewo Eh, ị gbanigo anyị ga-agazi na anyị gaa na na nke nke atọ bụ ebe nwanne anyị pụrụ Obed Ee, nna anyị kwa anọ m ya onye isi IPOB maazị Nnamdi Kanu. Ndewo ị zatara ya biko ọ wụrụ na ị na-eme ihe comment onye zata a kụọrọ ya aka na a taịpụọrọ ya ihe ka anyị gbapụkwa ya ọsọ Obed, ajụjụ nke anọ. Kedu aha onye bụ isi agwa n'akwụkwọ Ihe Aghasa nke Chinua Achebe dere? Ah. a na- a na-akpọ a na-akpọ ọyị a na-akpọ a na-akpọ ya anaghị akpọ ọyị anaghị akpọ nwanne anaghị akpọ ọyị anaghị akpọ ndị na-ekiri ekiri o nwe onye ọbụla a na-akpọ oge gị na-aga oge gị na-aga ọkụ otu okere ị ma na ọ gafego Chineke mena ebere azatago m atọ So Ama ị m na- nke ahụ. ị maghị nke a Mm. Ama m nke ahụ. Ee, na mbụ ebe ị maghị ya, Ee. nsogbu adịghị nsogbu adịghị Ma gwa na onwe gị ị gbanikwana maka na um, ịza nya nwa ajụjụ ọ mmadụ niile ga-azata ndị ị zatagwuru mbụ Aha. ee i nee anya otu anyị si wee jụọ nya nwa ihe anyị dere ya ihe niile nọ n'ebe ahụ n'Igbo anyị bịa sị kedu onye bụ onye isi agwa na things fall apart ee ị ga-abịa O nwere ka ọ mata ya. ee ị ga-abịa mata ya mana anyị jiri Igbo dee ihe niile maka i nee anya n'ihe anyị na-eme anyị chọrọ ịma onye wu onye Igbo wụ na ọ wụ onye e nwere onye Igbo nwee Igbo bụ Igbo nwee Igbo dị iche iche ọ nya mere anyị ji deere gị otu ahụ onye isi agwa na ihe that things fall apart anyị nwere ike ọ wụ na anyị sụrụ ya na bekee anyị gara asị anyị nwere ike ịsị the leading role ma ọ wụ anyị yuzuo the protagonist ụmụ ihe ndị a ị ga-amata ihe anyị chọrọ ikwu mana nya mere anyị ji dee ya otu a wee sị ka anyị mara hmm. ma ị wụ onye Igbo kpọmkwem ee eh, Chinedu nwa amadi a wụ Okonkwo ọkwa ya mhm, Okonkwo mhm. ndewo anyị na-ekele gị n'ụzọ pụrụ iche maka na ịgwa nke eziokwu ọ wụ inweta the ihe ndị oyibo na-akpọ the courage ịbịa n'ebe a na mbụ ọ ya wụ ihe mee gịnị ihe kachanụ ọ ya wụ ihe kachanụ ee nwanne anyị chinedu ka ihe ị chere mekọ anyị anyị chọ- anyị chọrọ inweta mmadụ abụọ mmadụ abụọ n'izu ọwụla mana em, ọ dị m ka mgbe ọzọ anyị enwee ike jụọ ajụjụ ndị ọzọ anyị ajụbeghị maka oge ka ihe ị chere maka oge mana tupu anyị apụọ anyị ga-eme ka unu mara na onye ọwụla nwere ohere ime gịnị isonyere anyị ọ wụ na ị chọrọ isonyere anyị ee ị mara na ị na ị ga na-agba mbọ hụ na ị na-eme gịnị na ị na-esonyere anyị n'Igbo TV na-eshare ihe anyị na-eme ọ bụrụ na ị naghị akwado ihe anyị na-eme anyị nwa n'onwe anyị agaghị akwado ihe ị na-eme hoo ha ehe so ị na ị na- ọ- anyị mee ihe i sonyere anyị anyị kwuo i share o nwekwara nwanne anyị kwesịrị isonyere anyị n'ụbọchị nke taata mana n'ihi na em, oge adụchaghị mana ọ ga-esonye na mgbe ọzọ anyị ga-eme gịnị anyị ga-emekwa ya introduce before anyị apụọ ka m kpọpụta ya obed tupu m akpọpụta nwanne anyị obed daalụ rinne nke ị zatara n'ụbọchị nke taata anyị ga-enye gị mana mgbe ọzọ na-aga ịbịa na onye daa ọ pụọ na mana dịka anyị na-aga ebido ihe a wụ ihe na-ebido ebido anyị chọrọ iji wee mee gịnị kwalite mmụọ ndị mmadụ ị ghọtagwo mm, onye ị zatara ị ga-enweta ya Ehe, ọkwa ọ dị mma otu ahụ Ọ dị mma. Mm, ọ dị mma mm, mm. daalụ rinne ọ dị daalụ mma rinne mm, daalụ rinne o nwe ihe ị chọrọ ịgwa anyị tupu ị pụọ ndewo nụ obi obi m jupụtara n'aṅụrị o isonye na challenge nke taa ndewo m ndewo na-asị igbo tv gaa n'ihu o. ndewo ndewo nwanne m daalụ daalụ rinne Ndewo. daalụ o o wee bụrụ ya anyị na-akpọpụta nwanne anyị nwaanyị Chimaobi nwanne anyị nwaanyị Chimaobi kene ndị Igbo ewo ewo maazị ndewo ndewo ewo oga Chinedu ị mara na amarọdị na ọ gị nwa sef a na-akpọkwa Chinedu Chinedu Amadi m nọ chinedu nke mma kee ka ị mere adị mma hmm. maazị ndewo ndewo i kenechago anyị i kenechazie anyị ka m nwee ike kwuo ihe m chọrọ ikwu kene anyị ọsịsọ eh. hmm. ndị Igbo ekene m unu aha m bụ nwaada Chimaobi hmm. daalụ daalụ rinne o wee bụrụ ya wụkwa nwanne anyị nwaanyị Chimaobi ihe gbasara ndị Igbo na-amasị ya ọ wụghị taa ka o sonyewere anyị o teena aka ihe ọwụna anyị na-eme ọ gbara bịa ihe ọwụna a na-eme ọ gbara bịa a sị na um, ka onye si eme ka gịnị ka e kwesị abụ ya ee ọgaranya jere mba a nụju ya akpa ihe ọ pụtara wụ na ọ ndị ọ na-enye nyere ya nya wụ Igbo TV challenge ọ ga na-abịa n'izu ụka ọbụla anyị na-ene anya ọ nwere ike ọ ga-agafe 50,000 naira otu anyị si wee na-ene ihe ihe anya mana ka anyị bidogodi ya otu ahụ wee na-asị ọ wụ na ị chọrọ isonye ohere dụụrụ onye ọwụna ime gịnị isonyere o nwere mgbe anyị ga na-abịa ọ bụrụ na ọ ga-awụ mmadụ ise nsogbu adịghị isonyere anyị mee ihe ndị kwesịrị ime na-esonyere anyị ị na-esonyere anyị ị ga na-ama ajụjụ anyị na-ajụ ọ wụghị ajụjụ e wetara ebe ọ ajụjụ gbasara ndị Igbo na ajụjụ gbasara Igbo TV o nwekwene ihe ọzọ ị na-aha esonyere anyị ị ga-enweta ya wee ọra ha ahụ daarụnụ linne Chimaobi n'izu ụka na-abịanị ị ma na ị ga-esonyere anyị nya wụ gaa gawa mee gịnị ka a ga-akwado onwe n'otu nwere jee jee ajụjụ ajụjụ nke a jụrụ ndị ọzọ amapụwegodi m obi mba ọ gaghị amapụ gị obi onye a sị ya tụgharịa fish n'Igbo ajụjụ nke a jụrụ ee nwanne anyị nwaanyị Chizoba achịgidego m ọchị ike agwụ m ọ sị na ekwurekwu sị na ihe mụwa ga-azakwa m kara ịsị sọsọ ihe dị iche na ihe ọ zara m kara ikwu bụ aka m asị na ọ nnụnụ ekwurekwu ọ bụ eziokwu ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ sị na ọ nnụnụ ekwurekwu kere ihe ị gara ikwu kere ihe ị gara ichere kere ihe ị gara ichere ọ sị na ọ nnụnụ ekwurekwu maka ọ zata half half of the question n'ọwụ ụdị ka nnụnụ ka ọwụ ya ka mụwa kara ịza nnụnụ ekwurekwu n'ọwụ ekwurekwu ọjọọ sị n'ọwụ ekwurekwu maka ọwụ ka ọ sị nnụnụ e nwere ike mara otu a gara isi kwa ya wụ onye o kwuwara ee ekwurekwu n'ọwụ nnụnụ ekwurekwu amara otu a ga-esi eziokwu m oge chitaba kwuru ya ka m chịgidere ọchị chitụtụ chitaba na ihe dị iche na nke m bụ na ihe m bu n'obi ịsa ma ọ bụrụ na ọ mụwa bụ nnu na-ekwuru ekwu maka amaghị m ya na-akpụ ya chaa chaa chaa nsogbu adịghị ndewo ndewo Ee, na- ndewo gaa Ọ dị gaa mma. gaa kwadowe o Gaa gaa ọ kwado. dị mma ngwa Mm. n'oge ọzọ chinedu ka ọ dị n'ụlọ Ee, Ngwanụ. nsogbu adịghị. maazị jisi na ike o O, nsogbu adịghị. Ọ- ọ, jisi na ike nwanne anyị nwoke chinedu ọkwa ya wụ ihe a na-ekwu a na-akwado omenala igbo a na-akwado asụsụ igbo n'ime ya anyị na-enwekwa aṅụrị n'ime ya Mm? ọkwa ya wụ ihe ahụ a na-ekwu okwu ya nkwa m na-ekwe onye ọwụla wụ na ya wụ ihe omume ga na-abịa gịnị ọ ga na-abịa izu ụka ọbụla anyị asịghị gị nye anyị ego mana ọ wụ na o nwere ike ọ wụ na ọ hụrụ ọ wụ na ndị a zara ajụjụ na ị hụrụ otu a si were mee na o nwere ihe ị chọrọ inye ha nsogbu adịghị mee ka anyị mara anyị ga-enye gị their contact o nwee ihe ị chọrọ inye ha i nye ha wee mee gịnị tikwuo ha aka n'obi mana ọ wụ ma ihe ji wee na-akwado ya anyị ga na-akwado ya ya wụ ihe omume anyị na-ekene ụnụ n'ụzọ pụrụ iche na ịnọnyere anyị oge ndị Igbo ga na-abịa ọ wụghị sọsọ Igbo TV challenge ka anyị na-eme ọ ga na-ewepụta okwu ndị dịgasị agha ewepụta ya ya eme gịnị anyị etinye ọnụ mara otu a ga-esi were mee ka ọnọdụ ndị Igbo mee gịnị wee dị mma maka na dịka ọnụ maara onye m wụ nke ọma ekwenyeghị m na-ekwu sọsọ n'okwu e, ekwenyere m na a na-ekwu a na-eme eme ọkwa ya wụ ihe e ji mee gịnị e ji mara ndị Igbo nwanne anyị Chinedu ana m ekenekwa gị ọzọ na iwepụta ohere iji wee nọnyere anyị daalụ rinne o nwere okwu ị ga-agwa ndị Igbo tupu ị gbapụ ndewo ana m ekene ụmụ Igbo na-ege anyị ntị sị fa deme deme na-ekene ụmụnne anyị dị na-agbakeri ya na na-esonye anyị kwa mgbe na-agbasapụ ozi anyị ana m ekenekwa n'ụzọ pụrụ iche wee na-asị ha na afọ ọfụrụ anụnwa a bara ga-amara anyị niile mma ihe ọbụla onye na-eme ọ ga na-agaziri ya sịrị werere ụmụnne anyị ndị nọ n'ụzọ ije a ga-analụ n'udo na ọṅụ Em, wee na-asị na-esonyekwara anyị eh, na Igbo TV nakwa na eh, ihe ndị ebe ndị ọzọ anyị nọgasị anyị nọ na YouTube a nọ na Instagram nakwa Instagram hmm. ndewo o oh, ndewo nwanne m daarụ rinne nwanne anyị Chinedu o wee bụrụ ya a ka wụkwa nwanne m nwoke Izuchukwu nke eji Grateful Heart wee mara na-ekene gị na-asị ka ụfọ ji fọ ka ụfọ a na-afọ mbọsị nta ka anyị mee gịnị ka anyị chụọ na owere nchi onye riwe ya mee gịnị ya nyetụ nwanne ya n'ihi na eh, onye gburu nwanne ya eme gịnị ọkwa na odogwu ọ wụghị ya ka eji ama odogwu ee eh, nwanne gị mejọọ gị yọọ gị mee gịnị biko biko gbaghara daarụ rinne maka isonyere anyị anyị ga-afụ gị n'izu ụka ọzọ na-abịanụ anyị na-asị ka i mee gịnị ka ị rarụ jụụ daarụnụ rinne ka emesịanụ